Bhuel, chuir muid an comharchumann ar bun agus bhuel, sea, bhí structúr ansin a bhí in ann obair taobh obair taobh istigh den stát. Breathnú ar áiteachaí eile, a dtuigeann tú, i gConamara, daoine a bhí ag obair, tóigeáil halla agus an rud sin. Agus, bhuel, thosaigh mise ag éirí tógtha leis sin. Piocadh suas na rudaí a bhí siad a dhéanamh agus cén fáth nach bhfuil muide a dhéanamh anseo. Mise Pádraig Mac Donncha, as Ráth Chairn, Áth Buí, Contae na Mí. Agus is mise Mairéad Mhic Dhonncha, Mairéad Nic Gearailt, as Corca Dhuibhne, Contae Chiarraí. Chuaigh mise go bunscoil anseo i Ráth Chairn. Bhí na daoine anseo le chéile. Bhí siad an, an, bhí siad an-aontaithe agus bhí fhios agam céard a bhí siad a dhéanamh. Agus bhíodh spraoi i gach, i chuile teach. Dá ngabhfá isteach i dteach, bheadh daoine ag inseacht scéalta agus sin an, bhí, bhí an atmaisféar go maith i gcónaí. An teach s'againne bhíodh m'athair ag casadh ar an melodeon. Agus ag sé a chlog thosódh sé ag casadh ceoil ar an mileoidean i gcónaí go dtí an dó dhéag. Chuaigh mé go Bleá Cliath ag obair. Hotel St George Parnell Square. Go leor Gaeilgeoirí Bleá Cliath teacht isteach san áit mar gheall go mbeidh go raibh Gaeilgeoir ann. Go raibh go raibh tú ag obair ann.
B'in bua mór a bhí ann, bhfuil fhios agat, go raibh an oiread sin daoine ag teacht. Go raibh duine amháin eile a raibh Gaeilge aige. Bhuail muide le chéile thíos sa Daingean, Oíche Lá 'le Pádraig, 1968. Bhí rince ar siúl sa cinema. Bhí Pádraig thíos, bhí tú ag déanamh, bunú craobhacha do Eagras na Gaeltachta, nach ea? Bhí an áit pacáilte. Agus an chéad rud a dúirt Pádraig liomsa nuair a chuamar amach ar an urlár, dúirt sé, bhfuil árachas agat? Arsa mise, céard? Agus.
Sé a dúirt mé sin, bhí an oiread daoine sa halla, an dtuigeann tú. 67 a bheith fuair sibh an tAitheantas Gaeltachta. Timpeall 67. Agus bhí bhí troid mhór ar siúl ag iarraidh é sin a fháil mar ní raibh siad i ndáiríre ag fáil deontas ná aon rud. B'éigean campaign mór a thosú le Aitheantas Gaeltachta a fháil.
fuair sibh cead, ceadúnas le haghaidh club, go raibh sibh in ann deoch agus mar sin. Áras pobail.
Áras pobail agus beár. Agus ansin, dhein sé sin deifríocht mhór mar, bhfuil fhios agat, roimhe sin ní raibh na seandaoine, na daoine a tháinig aniar i ndáiríre, ní raibh aon áit acu le teacht le chéile. Thosnaigh, ina dhiaidh sin, thosnaigh féilte cosúil le. Éigse Dharach Uí Chatháin, Féile na Mí atá ar siúl ó shin, nach ea? Bunaíodh meánscoil agus ina dhiaidh sin bunaíodh naíonra. An rud is mó i ndáiríre a bhí siad ag iarraidh a dhéanamh ansin ná Gaeilgeoirí a thabhairt isteach san áit, breis Gaeilgeoirí a thabhairt isteach.
Go dtí sin, roimhe sin, bhí chuile dhuine ag imeacht go Sasana. Anois tá Oifigeach Pleanála Teanga againn agus tá coiste breá sa gComharchumann agus tá ranganna, ranganna ceoil do dhaoine óga, ranganna drámaíocht, ranganna.